isi nka nke a bụ isi o nwere ndị na-ebu isi a ọ na-abụkwa low cut low cut a na-adị n'iche n'iche i buru isi gị a ị ga na-asachasị isi gị ọfụma ị sachasịa ya isi gị ọ na-enwu ị chọọ ịsa isi a ị nwere ike iji ihe dị iche iche wee saa isi gị sachapịa shampoo were shampoo wee mee gịnị saa isi gị were shampoo wee mee gịnị saa isi gị sachapịa sasịa nya ị ga- ị ga na-ete ya ude isi ka ọ ghara inwe ndị dandruff na ụmụ ringworms a ghara ịdị gị n'isi ị ghara ịbụ onye na-ekpo aja n'isi ị na-ekpo aja n'isi ọ ọ ga- na- ọ ọ ga- na-akọsụ dandruff na- ọ bụ sọ dandruff ọ ga-eme isi gị ọ dị Ringworm. dirty ma ringworm ma lice Ehe, ihe dị iche iche maka na ndị be anyị achọrọ m ka unu soro na-akọntributu na ihe anyị na-ekwu then ọ ọ bụrụ na ị na- ị bụ onye na-eke isi ị ga na-agba mbọ na-asachasị ya na-ekokwe n'ihe ọfụma na-ekochasị ya na-edozi ya ka isi gị na-ama mma ọ ya bụ na otu ị ga-esi na-asacha ya bụ otu pụrụ iche a na-estim isi ije bụje wetasịa ụmụ ihe weta akwa wetasịa ụmụ ihe wee stim isi gị ọfụma sachasịa nya ọ bụrụkwara na ị bụkwara na ị na-eme ụdị nke m a ị fụgo ka isi nke m dị nke m dịkwa iche n'ime nke fa asasịa m ya mesịa ihe niile gbaa nya wee gbakwaa nya tee nya ife je dozisia nya ọ na-ama iru m dị iche isi m dị iche iru ya dị iche isi ya dịkwa iche ọkwa ị fụgokwa isi ya anyị niile bu style dị iche n'iche ị fụkwa isi nke ya ị fụ na isi nke ya dịkwa iche na ka anyị si ama mana o nwere ihe m chọrọ ịjụ ịma akpa isi ọ na-adị mma ka nwoke ma nwaanyị at least ka ị mara ka e si akpa isi adị ama ama ọ bụrụkwanụ na ị nwere ego ị ga-eji je kpaa isi gị maka onye ọbụla kwesịrị ịna-eyuzu clipper nke ya ị werekwanụ clipper gị nye m m kpaa gị m kpachaa gị mee gịnị ị kpaa m ọrịa mm. aka ekpe kwọọ aka nri aka nri emee gịnị ọ kwọọ aka ekpe hmm. ọ nya ka anyị na-ekwu maka maka ya na vidiyo a anyị wee na-ekwukwa sị ọ bụkwa sọsọ ịkpachasị isi akpacha ị kpaa ya otu a ịmakwa akpa isi amaka o nwere akụkọ ị kọọrọ anyị ị wee sị na i jere ụlọ akwụkwọ ọ bụrụ na ụfọdụ tọchasịrị isi fa wee bịa a wee sị fa kebe ya onye kere ya fa gịnwa wee were aka gị wee mee gịnị wee kebe fa isi ọ bụrụ na ị mara akpa isi ị ga-akpa fa isi ahụ ọ maka na ị ma ka e si eke isi wee mee gịnị wee kebe fa isi ya ka o ji adị mma o nwere vidiyo ọzọ m ga-emecha ka m ma emelu unu wee kọwala unu maka ọrụ aka ahụ ka m na-ekwu ị bụrụ nwoke primary part of it bidogodo kpaba isi ụmụ nwaanyị na-akpakwa then ị bụrụ nwoke ị bụrụ nwaanyị bidogodo mee gịnị kpaba nka nwoke na-akpakwa ya mana mụnwa ana m alaikịcha nwoke na-akpa isi mana ana m alaikị ka nwaanyị na-akpa isi ọ bụrụ na ọ mụnwa chọrọ ịbịa ịkpa isi ọ bụrụ na nwoke na-akpa m ma nkwe m nwoke kpaa m ma ọkwa fa na-akpa ọfụma ekwe ịghọtago mana onye ọbụla ma ka o si dị ya m mụta nwa m ma achọ ka o jee kpaba isi m ga-asị ka o mebe ife ndị ọzọ so mma nla ike ka ije na-akpa isi mana ị nwere ike kpụọ isi ị nwere ike mee gịnị ị kpụwa isi onye ọbụla na ọ na lenu nke ya ndị be anyị ka elenu nke gị ụmụ m jụọ nụ fa kee nke fa so ị na-akpụ isi ka ị na-akpa isi jụọ ajụjụ a ị na-akpụ isi ọ ị na-akpụ isi aza bịa na comment section